Bene agatadas e bene agataus a unu atùviu nou de Boga Boxi, sa trasmissione in lìngua sarda e atras lìnguas de Sardinna chi bollit donai boxi a chini at decidiu de bivi, traballai e frimai in Sardinna. In custu atòbiu eus a sighiri su biaxi nostu cun is trumas de su folk po contai is logus e sa cultura insoru. Bordaduras, colloris, prendas, relichiaris, orerias chi passant de mama in filla cun su grajori mudu de totu cussu chi non si narat ma si lassat. Eus pediu a is grupus de si contai custa bestimenta arrogu po arrogu, de innui benit su tessiu e ita sentidu tenit cussu gremallu in su tzugu o un'agulla in is piturras. Eus ascurtau storias de biddas chi in custas sfiladas torrant a agatai sa boxi insoru e sa dignidadi propria, poita caminai a pallas de su santu no est una movida de folklori, est un'atu Polìticu, in su sentidu prus antigu de su fueddu, a frimmai ca si bivit, ca s'aguantat una stòria e ca no seus a disposu po dda scaresci. Sa rexinadura chi ndi bessit de custus atòbius no est speddiu, est dissènniu. S'atrividu de torrai a donai ballu a sa cultura de sa propriu bidda, de dda ingolli innoi in su centru de Casteddu, ananti a millenas de personas, est fintzas una manera po nai ca custas biddas ballint, ca cussa manera de fueddai ballit, ca cussa festa ballit. Sant'Efis divenit aici su sprigu innui sa Sardinna si castiat intrea,

Est de medas annos chi partecipamus a Sant'Efisio e est una die chi isetamus totus oltre a a nos a nos gioviare nos paret semper bellu a dare cust'onore a sa vidda de Cagliari. Eo apo bintisete annos, de familia mea non b'aiat mai nemus in su grupu, nos ant coinvoltu gratzie a s'iscola, però dae minoredda apo semper bestidu su costumene, m'est semper agradadu, fortzis proa mannoi meu estiat su costumene, cantavat a tenore e quindi unu pagu, naramos, no l'at trasmitia custa, mi l'at trasmitia custa passione. Semus siat fèminas siat òmines, b'at finas pitzinneddos, semus comintzende a faghere sas provas fintzas sos pitzinneddos pròpriu pro inclùdere sa sa zoventude, però sa maggior parte semus totu zòvanos bi nd'at pagos chi sunt prus mannos. Su grupu, eo chi so zai trintaset'annos chi fago parte 'e su grupu, quindi seo de sos prus betzos, Angela est prus zòvana meda e prus minore. Eo bi so belle cad'annu in Sant'Efisu, quindi faghe su contu de trintachimb'annos più o meno, trinta trint'annos, dae trinta a trintachimb'annos bennind' a Sant'Efisu. Est semper bellu, est semper una un'occasione manna de addobiare atteros gruppos chi connoscimmos, cumpanzos istranzos e a che 'olare una die diversa in cumpanzia 'e tottus. Su grupu s'òcupat de propessiones, de isfiladas, de ballos, b'at su tenore puru faghet parte 'e su grupu e nois faghimus finas meda roba culturale, amus presentadu meda libros, traballamus supra su su custumene meda, supra sa sa traditzione nostra de de mantenner meda custrinta sa sa traditzione nostra, siat de sos siat de sos ballos siat de su custumene e siat de su finas de sas allegas semus unu pagu perdende finas a sos mannos de allegare sardu e semus andende a trasmittere a sos pitzinnos chi bene o male finas sos pitzinnos minores allegano in sardu in nois nessi in domo nostra totu sos pitzinnos allegano in sardu. Sa particolaridade est ca est ùnicu, in su sensu non si n'assimizat a un'àteru custùmene. Su lionzu est particolare de sa fèmina pro ca naschet in bidda, naschet zai dae su baco da seta chi benit allevadu in bidda e at unu lùmene chi est ratza Orgòsolo. B'at una tessitrice e allevat sos bacos da seta e lu tessit e lu e lu realizat su lionzu. Est unu metru e mesu de de tela pro chimbanta mi paret, più o meno, est e poi s'ateru est s'antalena, sos sos ricamos chi giughet s'antalena, in generale comunque est unu custumene meda traballau, nois no amus meda oraria comente ateros custumenes chi sun finas Garrios de oro, nois amus sos butones e s'ispilla e s'isprugadentes, però est una cosa prus limitada. Nois sa sa bellesa 'e su custumene est su sa particolaridade de sos ricamos e de su lionzu e de su e de sas cusiduras chi faghen. E sos òmines su matessi, su su zipone b'at duas castas e b'at finas de sa 'emina b'at duas castas, est unu de de cojubadas e s'ateru de baganzas, sa baganza giughet su Su pannitzu 'e pilos ch'est su marrone e non est Sant'Alene, invetze su 'e s'omine est su zippone tancau, custu est su zippone apertu e fa poi fa su 'e emina e su 'e s'omine sun de viudu e issos sun istaos coloraos cun annieddu pro pro pro essere nieddos pro distinghere sa persona chi fit viuda. Su 'e s'omine puru sos ricamos, su pannu e su sa seda e su e su rasu sune particolares ca no at unu unu simile in totu sa Sardinna e e boh s'ateru est sos carzones sa pra sas arzas sun più o meno e sa e sa amisa sun più o meno sa matessi cosa in quasi totu sos custumenes de 'e sa Sardinna. Seus giai ormai binticincu annus, anzi bintottu annus chi seus Sant'Efis e narat est una cosa normali poita is grupus ormai funt annus e annus chi chi sfilant e portant sa su chi podet essi una bella una bella dì de passai totus impari po custa festa manna chi nc'est. E deu apu cumenzau in su setantanoi cumenti, non custu gruppu femu in unu atru gruppu sempri de Assemini e sì Tenemus binti bint'annus circa e dunque is arregordus mannus funt cussus poita funt is primus bortas chi chi sfilamus e fiant intzaras fiat u' antru tipu de imoi est prus ristrintu naraus su su chi podit essi prima nosu specialmenti in Assemini portamus sa panada o is drucis e cosa cosa chi invece imoi ultimamenti anti poita una festa religiosa naraus e anti evitau de portai totu custas cosas eccu. Nosu teneus su corpu 'e ballu e s'unica manera po aciapai is piciocheddus est cussa de circai de ddus fai intrai in su corpu 'e ballu chi est s'unica s'unica soluzioni chi podint fai. Fadeus is cantus puru duranti sa processioni, s'Ave Maria, su su su chi podint essi is atrus cantus religiosus de de appartenenza ecco a custa manifestazioni Circaus calincuna calincunu arrennescit puru a intrai calincunu invece evidentementi no no ddi andat a chistionai su sardu etotu. Beh nosus prus che atru teneus su bistidu a isposa cumenti a femina e nata e s'omini portat su brocau cumenti a cropetu. Poi naturalmenti ci funt varius tipus de brochetus naraus su nieddu normali, su chi podit essi arrubiu eccètera. Is fèminas invece usant usant meda su gipponi, naraus, cumenti a costumu po sa sposa e su cossu cumenti a costumu prus ligeru, naraus, de no essi abbastantza menu invernali, naraus, poita cuddu est prus che aturu est s'invernali. Is gunneddas, naturalmenti is fèminas cambiant cussas puru de cabori, birdi, arrubiu, celesti, nieddu E niente, naraus ca funt is classicus chi nosu in bidda usaus specialmenti su muncadori che podit essi, podit essi viola, podit essi arrubiu, podit essi biancu, podit essi verdi, no, cambiat su cossu, su propriu de is piciocheddas e su cosa, poi davantali e poi naturalmenti is gonnas ca funt de diversu cabori eccetera e funt arrubia birdi celesti e cosa custu est su e invece su mascu mancai potat su croppettu normali chi podet essi arrubiu cumenti ddu pottu deo o puru nieddu birdi e dipendit de su colori custu est su costumu invece de su mascu naturalmenti Custu rapresentat su chi portat su sposu, in poche parole, poita in brocato e naturalmenti est unu pagu prus pretziosu de su chi podet essi su cropetu normali de cosa. Poi portaus sa gunnedda, is cratzonis e is cratzas. E sa berrita cumenti a copircapu naraus de su chi podet essi s'abitu maschili. Pensu chi siat sa cincuantesima. Prucessioni chi fatzu innoi a Sant'Efisi, tenemu un'edadi de undixi annus candu benimu cun babbu e bengu cun totus is piciocheddus chi m'agiudant, custas feminas faint quasi totu issas, oi seus innoi a rapresentai sa bidda de Pula e domani crasi seus a Pula e eus a fai sa prucessioni in Pula puru. Nosu seus initziaus nosu is ominis, preparaus meda prima, poneus totu su trigu, totus is allestimentus chi ci funt prus rusticus, poi intervenint is feminas, is feminas cun is aratzus, cun totus is tiallas e poi a urtimu poneus totu sa mutta, is froris e faint totu is feminas custu traballu, nosu feus is cosas prus pesantis poita chi issas tenint unu modu de posai is cosas meda mellus de nosus e bisonniat a ddu riconnosci e custu arrivaus a tenni custa conclusioni. Nosus feus s'Ave Maria e gòscius de Sant'Efis e essendi pulesus Nora Sant'Efis ddu teneus in bidda e in sa nostra cultura ormai de traditzioni de nostas famìllias e Est una cosa chi ereditaus de nostus antenaus. Allora custu est unu gilet arrùbiu blu che custu est propriu risalit a s'ottocento che est la classica camicia, pantalonis, cratzas e poi feminas e feminas variat Su costumu, nci ndi funt de bagadias, nci ndi funt de cojadas e nc'est su clàssicu bistiri fintzas de candu sa fèmina est in lutu. Nc'est su bistiri de gala e su bistiri de dònnia diri. E qui e innoi nc'est unu mistu de totus custas culturas chi teneus nosu in bidda. Po Sant'Efis penso ca intendant una devotzione già de piticas issas puru, perchè est una devotzione chi avvolgit totus, mannus e pipius, però spetta a nosu puru a ddus depi coinvolgi e penso chi ci seus arrennescendi, a su mancu in sa traca cosa mia.

più o meno de su duamilla e doxi, poita su grupu dd'eus fundau in su duamilla e tresi, gràtzias a su pàrrucu chi tenestus prima, immoi est munsegnori, est in Brasile, si tzerriat Giuseppe Luigi Spiga, deu seu su diretore artìsticu immoi, apu fatu su presidenti puru meda bortas, cantaus s'arrosàriu in sardu de bidda e is gòcius puru de Santu Giorgi, ma oi non non ddus cantaus. Un'antra festa chi fadeus otra a Santu Giorgi ca dda fadeus dd'eus fata cida passada nc'est sa Madonna de sa de sa Defensa nc'est una cresiedda in su sartu e cun sa cun totu sa genti sa processioni andaus de bidda e ci portaus sa sa Santa a sa cresiedda e poi ndi dda torraus dopu duas dis. Nosu teneus una surra de pipieddu puru chi seus imparendi a cantai s'arrosàriu in sardu poita est giustu chi si tramandit custa custa traditzioni. Nosu ddu chistionaus tra de nosu puru, tra sa magior parti funt fillus nostrus, nareus, e quindi s'intendint chistionendi su sardu e ddis praxit. E callencunu de de issus at fatu callencuna cummedia in sardu puru e quindi cuncu fueddu ci bessit ci bessit sempri e poi est bellu poita si cantat e quindi insomma si ddis praxit ecco. Non est facili a ddus aguantai però a bellu a bellu ci seus arrennescendi. Nosu eus agatau cuatru bistiris, nareus, su bistiri de abordau, chi at essi custu, e su bistiri de pannu, chi funt custu duus, funt de diversu cabori, unu tenit sa gonna birdi e s'atra est a calori terra, su su scialli completu, su giponi, su giponi de pannu o puru de velludu, e su muncadori mannu totu a froris, a frorigiau, e custu est su muncadori dorau. E e poi teneus s'atru bistiri chi est de si narat de andiana, sa gonna prus pagu pregiada de de su pannu costat prus pagu e quindi sa genti si bistiat in base a su dinai chi chi teniat e in base a prus a totu a su tessudu de de de de sa stoffa de is gonnedda de is de is gunneddas dd'eus donau su nomini a A is bistiris, bistiris apuntu de pannu, custus duus de mesu, de abordau, poita sa gonna de abordau, e su bistiri de andiana. Su bistiri de de is òminis est sa camisa totu ricamada, su su cropetu est de de velludu e totu s'atru est de de pannu. Is ghetas sa berrita e su gonnellinu. Dèsulu est legau meda a Sant'Efis e quindi Seus sempre calaus, prima calaiant is protestas de Dèsulu e como calant is grupos folk, però ddu faeus veramente cun praxeri e sopratutto ddu faeus cun una fede chi is desulesos tenent po is santos. Dèsulu est una est una 'idda de pastores transumantes e poi est una 'idda de commerciantes e quindi Casteddu po Dèsulu est sempre istau unu unu logu po bènnere sa mercantzia Quindi Sant'Efes e Santu Fra Innassiu funt duos santos chi ant sempre sempre agiudau is desulesos in is viagios e quindi ant sempre partecipau e como praticamente is gruppos folk candu partecipant a custas manifestaziones ddu faint sempre arregordanno su passau de is desulesos e soprattutto circant de coinvolgere is giovanos a custa cosa quindi arribbant dae Desulo is giovanos de Desulo però arribbant a Casteddu po Sant'Efes finas is istudentes de Casteddu e poi fijos de is desulesos chi abarrant in Campidanu quindi est est un attobiu praticamente tra desulesos in in Casteddu sempre in numene de de Sant'Efes deo fatzo parte de unu coro polifonicu e in su coro polifonicu nos seus postos in conca de recuperare is gocios soprattutto de is santos de Desulo e soprattutto sos rosariu e is preghieras chi prima si cantaiant in cresia. Eo fatto una bella ricerca e si dd'ho fatta a iscuadra, e custu serbit praticamente po tramandare custa traditzione e soprattutto po imparare a is giòvanos, poita is giòvanos funt meda distacados dae custa dae sa cultura sarda, quindi a bellu a bellu seus circando de ddos coinvolgere po torrare e in Casteddu po Sant'Efis sempre cantare su rosariu desulesu est sempre un'emotzione forte. Cussu 'e s'omine est semplice, nel sensu ca est su classicu estire sardu, però su desulesu si distinguet dae is ricamos praticamente is feminas de Desulo faiant e faint ancora como cun ricamos de seda. A diferentza per esempiu de is atras biddas su costumene nostu at subiu medas modificatziones, però est abarrada sa forma sa forma uguale. Su 'e fèminas invècias est meda prus prus arricu, sopratutu de sopratutu de ricamos. Innoe nc'eus su 'estire de festas, de prioressa o de de isposa, in custu in custu nc'eus su copricapu ca si narat su cappucciu, de seda, su cipone, camisa, asuta de su de su cappucciu nc'eus su cuguddu, sa tipica cuffiedda ca podeus biere a is pipias

Nosu beneus a Casteddu mi parrit cincuantacincu annus, de su setantunu, eus sempri partecipau e continuaus a partecipai totu is sagras de sa Sardegna. Nci funt unu bellu grupu de giovanus Giovuneddos giovuneddos giòvanos cuindixi sexi dixiasete annos e unu ricàmbiu chi ispereus chi continuet. Nosu fadeus su rosàriu chi si fadiat in processioni in Seddori sempri e fadeus ancora po is nostrus santus e poi innoi fadeus is gòcius, is gòcius de Sant'Efis cumenti eus fatu is gòcius a su binti de abribi a Sant'Antiogu, is gòcius de Sant'Antiogu martiri e ddus fadeus sempri in processioni. In domu no si chistionat su sardu ogna dì e prus s'italianu, quindi tenint prus pagu, no funt ancora smalliziaus cun su sardu, però a su mancu in su grupu fai is cantus totus in sardu, sa missa imui fadeus oi E unu annu fait est mortu su nostu maestru de musica chi nci fiat cincuantacincu annus cun nosu, su maestru Pittau, e immoi teneus sa filla Manuela Pittau chi est maestra de su coru cosa nostra e quindi cras fadeus sa missa po su nostru maestru. E su bistiri de su mascu est su traditzionali de totu sa Sardigna, infati chi castiaus, Casteddu ndi portat u' colletu, Sassari portat u' colletu, Ghilarza u' colletu, nosu, Seddori est s'urtimu, s'urtima bidda de sa Sardigna chi at svestiu su costumi, su su colletu che srebiat beniat utilizau in in campagna, fiat meda comodu po in s'ierru, comodu in s'istadi po po is ispinas eccetera, beniat utilizau in dogna in dogna logu insomma. Sa traditzioni est che Seddori comente apo nau prima est s'urtimu costumi S'ùrtimu bidda chi at isvestidu su costumi. Po mei partecipai a Sant'Efis est una cosa meda bella poita ca est una traditzioni chi est continuada per seculi. Su costumi de sa femina cumenti bis no potat no potat oru poita si usat In domo po fai su pani, po coxinai sa gonna de imbodrau, su corsettu e su scialli che immoi ddu utilizaus po is processionis, po is spetaculus eccetera, ma altrimenti fiat sceti su fazzolettu chi si usat in conca e in pitorra e basta. Su grupu est titolau Peppinu Mereu, su poeta nostu, su poeta prus importanti e prus mannu de s'Isola e dd'aus dedicau su lumene de su grupu. Seus dae su millenoighentosottanta chi benius a Sant'Efes, seus afetzionaos a custa festa, fait sa grufessone e quindi seus, nos si fait pragere meda de essere innoge finas ocannu. Seus ammisturaos nde ddu at de de dogna edade e de dogna calidade in su grupu, ddu at pitzoccos mannos de settant'annos e ddu at finas fedu comente naus nosu, pitzocheddos piticos, No, sa traditzione in Tonara est sèmpere istètia sighia, no, nos praget a sighire is traditziones, poi devis ischire ca Tonara at mantèsiu s'ùmperu de su estire sardu finas a sa die nosta, est una cosa importante po nosu, infatis nosu a su estire ddu mutius estire, non ddu mutius costumene, poita po nosu est unu segnale de apartenèntzia manna. In Tonara ant ativau cursos in iscola, is pitzocheddos imparant a nessi insomma cussas chi funt is traditziones importantes de sa 'idda, custa cosa de su rosàriu, de de mantennere su 'estire, de connoschere is lùmenes no de is bìculos de su 'estire, est una cosa importante e devet essere tramandada finas a is pitzocheddos e a is pipios in manera tale chi custa cosa non si perdat. Su chi bides inoghe est su estire de s'isposa, poita comente podes bider est ricamau, tenet s'isallu a nai giardinu, est ricamau a manu e custu si poniat a sa die chi sa donna de sa si sposaiat. Custu estire in tonaresu si narat bratzeddu, est s'abratzeddu assentau, chi in tonaresu su lumene de sa lana sarda est abratze obrache, no abratze, est su estire chi est fatu de abratze, de lana sarda e custu est tenturau, est ricamau Tenet custu bìculu fatu de lana sarda, de abratze, s'abratze 'eniat traballau in is cracheras, no, eniat filada sa lana, eniat traballau e poi eniat tintu. Invece de su mascu, cussu si narat zippone su matessi, cussu est fatu de abratze, infati chi ddu tocas ddu bies est fatu de lana sarda, sa camisa sempre est ricamada a tenturas e cun custos motivos de ricamo a intagliu finas in is bruzzitos, custa est sa 'entrera.

Is pipias teniant invece s'abratzeddu prus prus allirghigeddu, no? Su chi s'umperaiat fiat sa seta bianca, no? Ca fiat simbolo de purezza e finas is palitas fiant prus prus craras, prus allirgas, po giare a sa pipia una unu un'aspettu prus prus tranquillu, ecco. Sa pipia in conca portaiat su mucadore pitiu comente calecuna pitzoca chi ddu tenet

Nareus ca est una passioni chi tengu de piciocheddu, poita tzius mius teniant bois e andau a ddus agiudai po fai sa traca ca 'eniant issus, poi tzius mius si funt imbeciaus, non nci funt prus e intzà is bois mi ddus apu postu deu e quindi tengu bois puru e quindi est una passioni chi tengu de piticheddeddu. Nc'est unu traballu a su mancu de unu mese e mesu no, dònnia noti andai a cosiri is tapetus, is vàrias vetovallierias chi ponneus de sa cosa 'e papai, arrangiai is arroras, poita is arroras funt frimas dònnia annu e si sciutant, e quindi nc'est unu traballu mannu mannu mannu mannu. Certu ca chi si ddu poniant a fai no ddu femus. E seu undixi annus de candu nce fiat don Walter Onano a Sìnnia e seu de inzaras chi seu bistendi e benendi a Sant'Efisiu. Po cantu riguardat is feminas funt bistiris antigus de una colletzioni de un'amigu miu de Sìnnia, Gigi Frigau, chi est unu grandissimu colletzionista, un' apassionau de is costumus specialmenti de sa bidda nostra. Po cantu riguardat inveci is costumus maschilis, portaus sa bistimenta de chi s'imperàt in totu su Campidanu 'e Casteddu, normali cratzas, arroda, sereniccu, birritta, croppettu e via. Su chi portat sa pipia est unu bistiri de abodrau est unu bistiri giornalieru. mentre su bistiri chi c'est a fiancu est unu bistiri de sposa, de abrocau bonu, sa gunnedda arrùbia, cun sa vellara, is prendas, su velu e is crapitas, poita is crapitas puru fiant imbussadas de brocau. A diferentza de su colori chi fiat sa cunnedda. Cun su Cramu est su segundu annu chi seus fendi Sant'Efis e seus meda devotus a sa Madonna, tant'est berus ca is cerus votivus, is istendardus, is càntus veramenti in sardu, funt Sa prima est dedicada a sa Madonna e poi nd'eus fatu atras dedicadas a is atrus santus. Nci funt is piciocheddus puru, quindi ddus 'oleus coinvolgi giustamenti poita, insoma, nosu puru seus fendi mannas, quindi est giustu chi sa cultura andit a innantis e che comunque custa traditzioni non andit pérdia. Benint cun nosu volentieri poita comunque nci ddas ddus coinvolgeus in is cosas chi feus, quindi est una cosa meda bella po issu puru Si si stancaus totus ok, però issus funt prexaus de benni cun nosu e quindi ddus imparaus su cantu, insomma, sa recitazioni de s'arrosariu e quindi ddus oleus cun nosu ant a essi levas nostas a dopu, no. Custu benit atzerriau cossu de oru, cossu de oru poita ca fiat fatu de brocau, quindi non totus si podiant permitti su brocau, quindi fiat una cosa eleganti in su stessu tempus po is signoras prus altolocadas, poi sempri su sciallu, sa camisa est sempri uguali e anzichè portai su velu nosu portaus su muncadori chi in is prucessionis andat calau e non acapiau, poita chi dd'acapiaus est candu is messajas andant a fai su pani, andant a fai su a sciacuai a s'arriu, insoma fiant is facendas giornalieras. S'omini portat asuta una mudanda bianca cun d'unu pitzu, poi su cratzoni sempri fattu in orbace, is cratzas, sa camisa, custa est fatta a punt'e nù. su cossetu, su gipponi e custu colletu meda atu chi benit inamidau e quindi depit abarrai bellu in evidenza poita depit risaltai su ricamu, a differenza, Teulada tenit sa barrita puru, però a differenza essendi stetiu comunque dominaus de is ispagnolis po meda tempus, nosu cumenti a testimonianza teneus su su capeddu grigiu in stile spagnolu Allora deu em'a nai chi Sant'Efis s'agiurit in saluri, in paxi e chi frimit custas guerras chi ci funt, poita est sa cosa meda ma meda prus importanti. Sa deu ti nau sceti ca dd'emus postu unu nomini e giu, ge ti ddu meritas su chi ti fatzu. Ecco, questa la frase che mi benit de ti nai, meritat su chi seus fendi po issu, atrus annus. insomma est su santu de totu sa Sardegna e pinnigat totu sa genti e is grupus folcloristicus certu e si pinnigaus totus a pari e pregaus specialmenti in custu periodu po sa paxi cioè Sant'Efis at donau sa vida po nosu e est giustu chi pregheus impari a issu po Po sa paxi chi acabit custa custas guerras chi ci funt in dogna logu. Gràtzias po s'ai sighiu, si torraus a biri sa cida chi enit cun d'unu atobiu nou de boga boxi, chi in s'unteri si 'oleis sinnalai eventus, fatus, acuntèssius chi, Pensais ca funt dinnus de essi contaus, ddu podeis fai iscriendusì una lìtera a bogaboxi punto tv sitzigorru gmail punto com, poita seus innoi, pruschetotu, po intendi sa boxi de bosatrus.